isi muziko lomvesa chisoni ziko la manjanjawidi ziko limene anthu ake ankati mondo osauka kwambiri omvesa chisoni amene amangokhalira kulira siku ndi siku ziko la manjanjawidi amene zawo akafuna zimatheka Koma anthu osauka palibe chimene chikuyenda ndipo zikanakhala kuti pa dziko lapansi zimatheka kuti anthu ndikumatenga ma transfer kuchokera mu dziko lawo kupita dziko lina ndiye kuti mmalawi muno anthu atathamo mutasalamo chakwera ndi mkazache ndi ana ake chifukwa mavuto amene ali muno mmalawi afika pa mwana wakana phala ndichifukwa chake ine ngati president wa anthu osauka woyamba muno mmalawi Ndimalawira chonchi kuwalankhulira a Malawi amene amakhala ndi mawu koma mwina kumalephera kuti alankhule, amene olo atatinso alankhule sangamvedwe konse chifukwa atsogoleri athu ndi atsogoleri omvetsa chisoni, china chilichonse muno m'Malawi ndi chosokonekera even judicial system yathu ndiyosokonekera olo kuti munthu ukhale ni milandu ngati iwe uli wosauka palibe chimene chingayende mmakhotimo muli milandu ya zakazaka ndamva chisoni kumva za munthu wina amene milandu yake yakwana sopano 45 years idakalibe ku khoti opanda chigamulo ndi chigamulo chanji cha mtundu wanji cho- chotenga 45 years ndi dziko lomvetsa chisoni even mukayitenga milandu yonse kupita nayo ku khotiko umamva kunena kuti ayi ayi inu simukuyenera kuti mutani mukha- mu- mu- mukhale nawo pa mulandu umenewu ndimakumbukira mulandu umenewu wa zisankho wa nai- wa 2019 pamene a kaphale anauzidwa ndi khoti kunena kuti inuyo simukuyenera kuyimirira mec koma chodabwisa milandu imene a dpp komanso a utm atengera mec ku khoti wamkulutu si nayensotu wa za milandutu amene anali ngati akuchita act ngati kaphale uja akuyimiriranso mec yomweyo ndiye umadabwa kunena kuti tsopano a thabo chakaka nyirendawa mesa akugwiranso ntchito chimodzimodzi mmene amagwirira kaphale ndipo khoti lake ndi lomwero limene linagamula kunena kuti Kaphale sayenera kukhala nawo komanso saimiri- sanayenere kuti ayimirire imatchedwa mec nanga uyu uyu tsopano Thabo Chakaka Nyirendayu akuyimiriranso mec yomweyo kodi kumakhotiku zimayenda bwanji mungodziwa kuti ndi dziko la manjanjawidi ziko losokonekera kwambiri, amene amanjoyamo ndi anthu olemera, anthu osauka samanjoya. Lero ndikutengerani ku nkhani zikuluzikulu ndipo ndipita nanu koyambirira ku Salima kumene ali- alimi a mzimbe akulira kwambiri Kulirira misonzi kumachita zovala zawo kunyowa poona ndi mmene akuvutikira alimi a mzimbe kuja kumatchedwa ku Salima. Kuchoka pamenepo tiyang'ana mu nkhani za ndale makamaka pamene tikupita ku ma elections, mchitidwe uwu wa chibwana omachoserana ma flag komanso tizayang'ananso mu ndale momo nkhani zija zimatchedwa za ma handouts ah, koma tisanatero ndafuna ndikuziwiseni a Malawi kunena kuti zisankho zija takhala tikuzifuna zikubwera pa 16 pano ndipo uwu ndi ufulu wa ifeyo a Malawi kuti tikavote osaopa wina aliyense olo patakhwitima motani Ngakhale kuti olo electoral commission ya kunoko ku Malawi ikupanga zinthu zodabwisa zimene sizinachitikepo mu history, kumadabwa kuti kodi sopano ufulu wa munthu uli pati? Kodi value ya ovota ili pati ngati inuyo wa Malawi electoral commission mukupanga zinthu zodabwisa? Ndi uchisiru weniweni kuti munthu akalawire kupita kukavota koma mukuziwa kuti zisankhozo simuziyendesa mwa ndondomeko. and ndikufuna ndipereke warning kunena kuti inu wa electoral commission ngati simuyendesa zisankho izi mwabata ndi mtendere komanso mosafuna kumukondera munthu wina aliyense mukangopanga zimene zizi kumukondera munthu kufuna kuti amubere zisankho mmalawi muno muzakhwitima izizizi muzisunge deti la lero ndikungokuwuzani kunena kuti mmalawi muno muzavuta chifukwa amalawi sangamapitirire ndi ulamuliro wonga uwu umene waazunza kwambiri mukuyenera musamale kwambiri kusamala chifukwa amalawi sizisiru yi kuli bwino amalawi apite akavote mwamtendere akamvotere munthu amene akumufuna ndipo pakhale fairness ngati munthu walephera alephere ngati munthu wapambana apambane koma apambane munjira zake zoyenera osakhala kumayika masupanala kumayika njira zomafuna kumabera zisankho m'malawi muno muli mavuto oopsa apangira kuti anthu inuyo simmayenda Simuona mmene zilili muno mu dziko koma mukati muziyenda ndikuona mmene anthu akuvutikila sibwezi pano mukumapanga ma plan okuti mum'belele Chakwera ma voti akawinenso alamulilenso 5 years ina 5 years ya ameneyi izakhala 5 years ya masoka ndipo azakhala akulila adzachita regret kuti ankaziputilanji ndipo kuzakhala kukukuta mano ndafuna ndikuchiteni warn inu a police a Malawi komanso a army mukhale apolitical mugwire ntchito in a professional manner chifukwa aliko ena antongetongwe ena amene ali ku polisiko komanso a ku army amene akuoneka kuti iwowo zawo zikuwayendera ndipo ali, ali, ali kujijirika kwambiri kufuna kuti abere nawo zisankho zimenezi musamale kwambiri chifukwa ndikutha kuona zoopsa pa siku limeneli Wina akapusa azikhweza yekha, wina akapusa azaziombera yekha. Lero ndikufuna ndialilire alimi a nzimbe. A nzimbe ku Salima amene amakagulitsa nzimbe zawo ku Salima Sugar kumene mwezi ndi mwezi akapita kukagulitsa ndalama sakuwapasa. Kuchokera mu May June, July, August kuzafika panopa mwezi ndi uwu ukuthawu alimi a nzimbe akulira kwambiri ku Salima tikunena panopa nzimbe zawo zaonongeka ati kumenekuko ati mtchini wa nzimbe wati udaonongeka kufufuza mkatimo ndi filimu anthu abamo ndalama atenga ndalama zija akupitisa kuja kumatchedwa ku kampeni and anthu a nzimbe amenewawa mas ma smallholder farmers, outgrowers, amenenso amachita contribute kwambiri kuti nzimbe imeneyiyi kapena factory imeneyiyi ipange sugar okwanira, anthu amenewa akuzunzika, mmabanja mwawo palibe chimene chikuyenda, sukulu ndi izi zikufuna kusegulidwa, kodi ana amenewawa a a makolo amenewawa ainiake a nzimbe a ku Salima akalipilira chani? Kodi nanga fetereza agulira chani? Munayenera kuti mukamakhala m'maofesimu muziganiza kodi kodi nkhaza zimene tikupangazi tikupangidwa ifeyo tingamve bwanji and nkhani yomvetsa chisoni ndiyonena kuti alimi amenewa ngakhale sanalipidwe kwa miyezi yochuluka komanso amagulilidwa mizimbe yawoyo mokuba and ma company amenewawa aujeni awa a opanga sugar kuchokera ku komwe ku dwangwa kuzafika ku salima kuzafika ku nchalo Anthu amenewawa alimi a mmadera amenewawa akuzunzika koopsa makamakanso ukuso ku chikwawa awa a Presscane amazunzanso alimi kwambiri Presscane anayenera kuti ziko lino likhale ndi atsogoleri amene ali ndi welfare ya anthu kupita kukamuona inu ndalama zimene akulandira mulimi ati wa Press Cane pa chaka ati kumu, kumuthokoza ndithu 23000 30000 kodi munthu amene ndalama imeneyi angapangire nawo chani and uwu mchitidwe omazuza alimi ku malawi kunoko ndi waukulu kwambiri kuchokera ku tiyi ku fodja ku nzimbe palibe pamene mulimi akupumirapo even awa o- o- amene akuyesa kumapanga macadamia awo macadamia is the most expensive uh, ujeni uh, commodity pa, pa world market koma kukaona madilu amene amakhala kumeneko kwa anthu amene akumawagula alimi ang'onoang'ono macadamia mowabera So lero ndikulira kwambiri kuwalirira alimi a ku Salima a sugar amene ndalama za nkhaninkhani pakana lero sanawapatse amangowauza kuti factory iyayi company ilibe ndalama iyayi company iyayi dikirani kaye michini yathu yata oti mizimbe yambiri yaonongeka onongeka anthu achita kutaya kumachita kulira kuti ife tipanga bwanji so kumene uliko iweyo iwe nkhandwe chakwera iwe umve zimenezo ndi ma ministers ako kunena kuti alimi a nzimbe akuzunzika kwambiri makamaka ku salima ndalama zawo sakulandira pakana lero nkhani yachiwiri imene ndimafuna ndikambirane nanu amalawi lero ndi nkhani ya ndale Makamaka pamene anthu tikupita kuja ku 16 September, pali zipani zina makamaka mcp ili ndi mchitidwe omatenga kuchosa makaka a zipani zina makamaka iwo akamamuona president wawo kapena ma ministers awo akupita ku dera limenelo, ali ndi mchitidwe onyasa kwambiri omachosa mbendera za eni. Zimenezizi ndikufuna ndikuuzeni mu dziko la democracy si zinthu zololedwa chifukwa zimenezi ndi zimene zimayambisa nkhondo. Tafuna ndikuuzeni kuyika mbendera kuti dera lonseli ionese mbendera kuti ndinu a mcp sikuwina zisankho. Anthutu amene tikuwaziwa ife a Malawi amene ndikumudziwa ine Mmalawi panopa anapanga chisankho chake kale kale olo mutachosa mbendera motani olo mutayika mbendera zanu motani olo mutatani mutatani koma anthu anapanga kale chisankho and more worse still president wanu sakufunidwa inuyo chimene mungapange chanzeru mungolimbikira pulogalamu yobera yomweyo koma zokuti inu mukayime pa ground anthu akakuvotereni one on one Iii anyamatawo ku Lilongwe zimenezo sizingatheke. Dziko ili lawonongeka kwambiri, dziko ili lavunda kwambiri ndi munthu amene ankaoneka ngati ndi m'busa koma asali m'busa alinyenga iyeyo. Anthu kuombera fiti m'manja kumaona ngati dziko lino lisintha, anthu tipita ku Kenani. Koma ayi ali mavuto okhaokha. So mchitidwe umenewuwu omachotsa mbendera za eni. mbendera za eni si mchitidwe wabwinoyi muuzane ku mcp kwanuko ngakhale olo dzana dzana lomwe ili pulezidenti wanu anapita ku salima munachosa mbendera za zipani zonse ndi kukhala ko nokha amene tsoka ilo ndija munalionatu tsoka mwaliona tsokatu anthu osakhalapo tu kwawo konku ku central regioniko anthu kumangomuzuma Koditu zimene zafika panopa akanakhala kuti anthu amaganiza mwamsanga kunali kungochita surrender. Zina ndija mwaziona kwa atikhala ku Chilimampunga ku lilongwe ku mtandire mwaiona tsunami imene ija takuuzanitu mobwereza bwereza kunena kuti inu tamubwezeni munthu uyu mumubweze uyu peter muthalikayi apweteka anthu peter muthalika nanga chonchija mmene zilili muja pakwawo a Senior pakwawo zayendapo pamene paja Vuto ndilonena kuti anthu amamunamiza president chakwera kumamuuza kunena kuti koma bwana inuyo mmene anthu akukukonderani ku malawi bwana muwina ndipo anthu andale ndi anthu afiti okhaokha anthu oyipa okhaokha anthu amene samamuuza munthu chilungamo ngati kuli munthu amene akunamizidwa koopsa ndiye ndi Chakwera. Ndinene pano molimba mtima kaya police ibwere isabwere koma nkhani ndiyonena kuti che Chakwera ndifuna mumve uthengawu inu ngati simubera simuwina koma mukuyenera mubere kuti muwine komanso ngati mukupanga ma plan oberawo mulimbe kwambiri chifukwa a Malawi sangalole zimenezi. Nkhani ina imene tikufuna kukambirananso lero ndi yokhuza za ndale zomwezo makamaka nkhani ya ma hand outs. Pakali panopa nkhani ya ma hand outs ndi lamulo limene linakhazikitsidwa kuchokera ku parliament kuti anthu azipanga kampeni osapereka ndalama, osapereka zinthu. Koma tsoka ilo mukati mukayang'ane ma incidents amene akuchitika nkhani za ma hand outs, amene ali patsogolo kwambiri kumalimbikitsa mchitidwe umenewuwu ndi, ndi a mcp ndipo ndizomvetsa chisoni kuti ma mp ma ministers akubachita kumapereka ndalama kumasiya anthu pamzere kumapasa ndalama anthu akapita kukapanga lipoti palibe chimene chikupangika izizizi mukaziyang'anira izi tsiku lina zidzayambisa nkhondo izizizi Zidzayambitsa nkhondo, nkhani imeneyi ya ma handouts idzayambitsa nkhondo chifukwa chonena kuti mukukondera kwambiri, mukukondera chipani cholamula ndikumasiya anthu ena, ndikumazuza anthu ena amene ali otsutsa boma. Ndikufuna ndikuchiteni warn kunena kuti inu a Malawi Electoral Commission komanso ma bodies amene mukuyang'anira zimenezi, mukuyenera musamale kwambiri chifukwa mukuyenera kulipanga a playing field ikhale kuti conducive anthu amene akupanga ndale ena asamazunzike ena akunjoya zimenezozo sizoona ayi sizoona finally finally finally lero posilizira nkhani zathu zikuluzikulu zimene tinali nazo mawu anga akupita ku opposition parties kuti iyi mwaiyamba yomatukanizana m'misonkhanoyi sizikukhala bwino Sizikukhala bwino. Kodi ifeyo tinachita kupepetulidwa ife? Koma inu simungamve chisoni kuwaona mmene akuvutikira a Malawi? Koma mukuti mukaima pamene paja mmo ndikumangotukwanizana? Imeneyi siikugwira. Ndikupempheni inuyo a utm please please can you lower the, uh, the political temperature. Ndikupempheni inu a dpp please can you lower down the political temperature. sizikuchita bwino kunja uku kukulankhulidwa zambiri ena akunena kuti ena alandira ndalama aku- a- ena akupax- akupasidwa ma contract why chifukwa chonena kuti anthu inu mukukangana pa zinthu zofoyira kwambiri malo mokuti mukanakhala limodzi ngati a opposition and fight a common enemy Mukutukwanizana nokhanokha. Zimenezi sizikuchita bwino konse pamene anthu akukonzekera zisankho za za pa 16 September zimene sizinachitikepo muno m'Malawi. Ukawayang'ana ati a director a communications ku mec ko, angolankhula zonama zokhazokha kuwatenga a Malawi ngati zisiru. Pali tsiku lake limodzi limene mudzasiye za chibwana zangati zimenezizi bon kalindo the dc mwana woopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from jeza village ta mabuka box 76 mulanje malawi southern africa